Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife a Lahiri K TV chomwe tingakupempheni tapangani like, share komanso subscribe pano pa Lahiri K TV. mundilole mtsiku la lero ndiyamikire kwambiri mayi joyce banda ndiyamikirenso kwambiri ena a zipani zotsutsa a chigawo cha kumpoto kuphatikizapo chipani cha aford chifukwa chozichepetsa kwambiri kuti ayi ayi ayi ulendowu ngwautali ngofunika kunyamulizana ngati sitinyamulizana zinthu siziyenda bwino koma nkhani imene tikukamba lero ndiyonena kuti akadzatidalitsa Chauta atipatsa mtendere, kome muzati we mbuye, ndi wamkulu kuposa kilimanjaro akazati

Zinthu, tinene mosabisirana, sizikuyenda bwino makamaka ku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party chifukwa chonena kuti takhala tikudzudzula kunena kuti ayi mchitidwe umene ukuchitika mdziko muno zinthu sizikuyenda bwino. Akuluakulu a Malawi Congress Party dzikoli angolinyamula nkulitenga ngati kuti ndi lakunyumba kwawo kapena lawo. Nthawi yakwana yonena kuti azipani zotsutsa muonetse patriotism ija tinkaikamba ija ku dziko la Malawi ya mgwirizano koma tsiku la lero ndi limene lipereke ka message ka sailini kuti tikulowera uku kapena tikupita uko ndakhala ndikukamba nkhani yonena kuti mdziko muno kuti zinthu ziyende bwino pakufunika mgwirizano ndikupitirizabe kukamba ndi inu mai Joyce Banda ndikupitirizabe kukamba ndi inu Enoch Chihana ndikupitirizabe kukamba ndi inu a professor mutharika ndikupitilizabe kukamba ndi inu bambo dalitso kabambe osaiwala bambo kondwani nankhumwa kuti dziko linoli zinthu ziyende bwino pakufunika mgwilizano kunena kuti ulendo umene tikupitawu tikafike zinthu ziyenda bwino ndimafuna kwambiri ndipite ku page house kwa professor mutharika ndikunena kunena kuti dziko likumaoneka kuti lakukhulupilirani kuti mwina mukhoza kulipulumutsa. Ndipitenso ku Lilongwe kwa Mayi Joyce Banda. Dziko lakukhulupirirani kuti mukhoza kulipulumutsa. Ndibwererenso ku Lilongwe komweko kwa a Dalitso Kabambe kuti dziko likuona kuti inu ndi amene mukhonza kulithandiza. Ndikayang'ana kwambiri apapa ndikuona ngati kuti inu anthu atatunu ndi amene muli ndi makiyi a dziko la Malawi mayi Joyce Banda a Dalitso Kabambe komanso a Prof Mutharika. Ngati inuyo simukuchita china chake chozwizwa ndiye kuti dziko la Malawili, Malawi Congress Party ikubwerera. Izizi kaya mukufuna kaya simukufuna izizi nzonena kuti zichitika choncho chifukwa Malawi Congress Party ibwerera. Zitengera inuyo chikondi chanu kwa akonda a Malawi. Kukambirana zinthu zogwirika, zinthu zomvetsetseka ndikukamba mobwereza kuti Mayi Joyce Banda, a Dalitso Kabambe komanso a Prof. Mutharika. Ndikuima kwambiri ku Page House mawu amene mwakhala akumva Amalawi onena kuti inuyo mukuganiza zonena kuti mutenge President komanso mutenge running mate nokha zimenezozo siziyenda. sizimuthandiza mmalawi koma mugonjerane chifukwa mukagonjerana zinthuzi ziyenda bwino koma ngati mutanene kuti ineyo ndi ineyo ndiye kuti zinthuzo siziyenda mukagwirizana profesa mutharika mayi joyce banda komanso a dalitso kabambe nkhani imene tizikamba ndi ya nyimbo ya chibale yone ati akadzatidalitsa mpando umenewo tidzakhalapo ndife chifukwa a chakwera akhala kuti akuchoka Malawi Congress Party ikhala kuti ikuchoka, nawonso adzaone kupweteka kumene kumakhala anthu a ku opposition ngati mmene mwakhalira inu a Professor Mutharika komanso mayi Joyce Banda komanso a Dalitso Kabambe chifukwa chonena kuti iwowo anadzitenga kuti iwowo ndi matchini, madolo koma ngati inu mutapanga mgwirizano ndiye kuti awa akuchoka. Ndimayikamba nkhaniyi mosabisa, mosanena pambali koma kunena zinthuzo. mmene zilili chifukwa kunena mosabisa dziko lino a Malawi Congress Party ndi a Chakwera mwatipweteka zinthu simunadziyendetse bwino mukanthawi kochepa kamene mwakhalaka 5 years koma kukhala ngati kutilo mwina ndi zaka 25 kapena 50 Malawi uja kusandukano chipalamba. Malawi uja kungosanduka ngati kachipululu tsopano, zinthu zosayenda. Ndiye ndimati ndikupempheni kunena kuti ngati patakhala mgwirizano inuyo azipani zotsutsa ndiye kuti tiwauziretu awa azilongedza mapoto, azilongedza majekete, azilongedza majojeti kubwerera kumene anali kuti m'bomamu tsopano mulowe ena akonzemo koma izi kuti zichitike ndi inuyo aotsutsa mukhale pansi mugwirizane. Kuyambira dzana, dzulo mpaka lero ndikulandira ma message ochuluka kwambiri kuti kodi anthuwa mmene akupereka mapepalamo sizikutanthauza kunena kuti basi ino ndiye kuti aliyense pene payima yekha yekha Ah, ndimafuna ndinene kuti kukapereka mapepala ku MEC kaya profesa Peter Mutharika akapereka kaya Dalitso Kabambe akapereka mayi Joyce Banda akapereka ndikukamba kwambiri akulu atatuwa chifukwa ndi eni makiyi adziko lino la Malawi. Zimenezozo aMalawi musazidandaule kuti ndiye kuti mmene mayi Joyce Banda atakhala kuti apereka mapepala awo lero ndiye kuti basi sapitanso ku mgwirizano wina uliwonse. A Professor Mutharika akapereka mapepala awo mmawa ndiye kuti sapitanso ku mgwirizano wina uliwonse. A Dalitso Kabambe akapereka mapepala awo ndiye kuti sapitanso ku mgwirizano uliwonse ayi. Nkhani siili choncho iyayi. Nkhani ndi yonena kuti ngakhale anthuwa atakhala kuti apereka mapepala awo, komabe zikutanthauza kunena kuti mgwirizanobe ulipo. Mgwirizanobe ulipo. Komano zingosiyana kuti mgwirizano wakebe sikuti ukhala kuti no mmene ukanakhalira atu- anthu atagwirizana leroli asanayambe kupereka mapepala awo koma kuti mgwirizano ukhala kuti ulipo komabe ukhala ukuyang'ana zinthu ziwiri zitatu zimene ndikhale ndikuzitambasula popita chitsogolochi koma kupereka mapepala sizikutanthauza kunena kuti mgwirizano ulipo mayi Joyce Banda ataperekawo a Dalitso Kabambe ataperekawo a Mutharika ataperekawo sizitanthauza kuti mgwirizano palibe mgwirizano ulipo koma kuti mavuto amene atadzakhale kutsogoloku kamgwirizanoko kadzakhalabe kokhala ngati kuti kofookerako pang'ono. Zinazo ndiyankhula nanu ndikamapita chitsogolo. Ndili nazo zambiri zoti tiyankhulane, koma ndiyankhula nanu. Nthawi zambiri mfumu ya ndodo imaona kuti nthawi zi- kungodutsapo nkulakwa kwambiri, koma tiyankhulane, tiuzane zenizeni, chifukwa ine ndimayima pa chilungamo, ine zomakhotakhota sindimatha. Izi zimene ndikufuna ndiyankhule panopazi zikhoza kuwakomera a Dalitso Kabambe kapena kuwayipira, zikhoza kuwakomera a Mutharika kapena kuwayipira, zikhoza kuwakomera mayi Joyce Banda kapena kuwayipira, koma ine, ine. ndimaima limodzi nthawi zonse ndi amalawi ndimafuna ndinene ichi pamene mukupita ku mgwirizano kapena mupita kukapereka mapepala ndimafuna nthawi zina umakhala ngati ukuona usakuona ukumva usakumva nkhani ya ngati a Peter Mutharika mukupita kukaima ngati president ndikupempheni kuti amene mukuyenera kuyenda naye ndi dr Dalitso Kabambe Pamenepo amalawi mundimve kwambiri. Ngati a Peter Mutharika mukupita kukapereka mapepala, amene mukuyenera kuyenda naye ngati running mate wanu asakhale wa kuchipani kwanuko ayi, akhale Dr Dalitso Kabambe. Ndikunena izi pazifukwa zonena kuti tikaziyang'ana kwambiri, a Zipani izizi ndi zipani zimene zili ndi mphamvu zochuluka kwambiri motso, mo, mo, mo, mo, mo, mo, motsatiridwa ndi Mayi Joyce Banda. Ngati simukutenga Dr. Dalitso Kabambe ndiye kuti mukutenga Mayi Joyce Banda. Pamenepo timvane bwino kwambiri. Timvane bwino kwambiri. Koma ngati a Peter Mutharika mukutenga president inuyo nkudzatenganso running mate wa ku chipani chanu. Amalawi mwaapha. simukawina ayi pamenepo tipamvane kwambiri ngati a Peter Mutharika mgwirizano simukuyima inuyo ayime Dr kabambe perekani mpata munthu mmodzi achokere kuchipani kwanuko atsogozane ndi akabambe kapena mayi Joyce Banda. Izizi nde timvane bwino bwino izizi tikunenazi nde ndi zenizeni ngati a a a a a a Dalitso Kabambe mukuima ngati nokha tengani mayi Mary Chilima awawa nde ndi mayeso amene tikuuzira kaya wina afune kaya asafune izizi nde zikhale choncho. Ngati Dr Dr Dalitso Kabambe mukuyima ngati mwanokha ndiye kuti mutenge mayi Chilima akhale running mate wanu izizi nde zimene zitayende amalawi zimene ndikukambazi nde zenizeni ngati simukutenga mayi Joyce Banda tengani mayi Chilima A Prof. Mutharika ngati mukuima, tengani Dr. Dalitso Kabambe akhale running mate wanu kapena mayi Joyce Banda. Izizi nde wina afune asafune. Paja ine sindimatengera kuti awa ndi a chipani chakuti awa ndi ndani, ine ndimangonena zinthuzo mmene zilili. Ngatidi muli ndi mtima ofuna kupulumutsa dziko linoli ku mavuto amene ali nawowa, anthu amene mukuyenera kuyenda nawo nde ndi amenewo. Dr. Dalitso Kabambe ngati mukuima, Tengani mayi Joyce Banda kapena tengani mayi Chilima, Mary Chilima. A Prof. Mutharika ngati mukuyima, tengani Dr. Dalitso Kabambe kapena mayi Joyce Banda. Nkhani yathapo. Zonamizanapo apa palibe. Kupanda zimene ndikukuwuzani panopazi, dziko linoli lapita. Ndiye kuti Malawi Congress Party-nso ikulamulira. Mawu awa aMalawi muamve ndi khutu lokumva bwinobwino, mwaone, ndi maso oona bwinobwino, zinthu zimene ndimazikamba ineyo, sindimangokamba. Ndikukumbutseni kwambiri m'mbuyomu ku chipani cha utm kunali mpungwepungwe onena kuti mmene atisiya Dr Chilima kodi amene abwereko ndi ndani? Ndine ndemwe amene ndabwera pano nkunena kuti. ndikakuyang'ana kwambiri ku chipani cha utm nkukuyang'ana nkuunguza amene akuyenera kubwerapo ndi Dr Dalitso Kabambe nde ansala ili ndi inu zimenezo zinatheka kapena sizinatheke muziziyankha kumeneko mukamayenda bawo muziziyankha kumeneko mukamatunga madzi muziziyankha kumeneko m'maofesi mulimo muziziyankha kumeneko mukamalima kuti zinatheka kapena sizinatheke. Chinthu chimene ndimachikamba nthawi zambiri zimakhala kuti ndikukamba zenizeni kuchokera pansi pa mtima. Ndikubwerezanso pano kunena kuti ngati a Peter Mutharika mukuima running mate mutenge Dr. Dalitso Kabambe musatenge wa kuchipani kwanu. Ngati a Dr. Dalitso Kabambe mukuima running mate wanu atenkhale Mayi Joyce Banda. Ayi munthu mmodzi wochokera ku chipani cha dpp iyayi Mayi Chilima. Anthu amenewawa Timu imeneyiyo ndi imene ingampulumutse Malawi koma ngati simupanga zimenezozo Malawi uja wabwereranso ku Malawi Congress Party. Kudya chitedze chija kupitirira, kugona pa filling station paja kupitirira, ana kumabwerera ku school school fees kulephera kupitirira kapena ndingoti mavuto amene akuta dziko lino la Malawi ndiwa amene tikumugula 1000 yu. Tidzamgulano 5000. Awawa ndi mawu aulere amene ndikupereka kwa inuyo a Malawi. Ndiyamikire kwambiri a Professor Kika, mkulu wa Malawi Freedom Fighters, omenyera ufulu, ndi timu yonse kumeneku chifukwa cha ntchito imene mukugwira. Mukulimbana kwambiri ndi a mec kuwauza kuti izi ayi izi ayi. Ndaona zimenezo ndi maso anga. Ntchito mukuigwira. Ndinaziona zimenezo ku Blantyre ndinapita ku msonkhano wa mec. Akuluakulu akumeneko amene munatumiza anakaima nji nanu a Professor Kika kudzudzula kwambiri mchitidwe wa mec ndi akuluakulu ena, ma CSOs ena. Ndiyamikire kwambiri a Professor Kika komanso Malawi Freedom Fighters pamene mukugwira ntchito yolimbana kwambiri ndi boma ku nkhani ya msewu wa ku Makanjira. Ndidayinena nkhani imeneyi masiku apitawa kunena kuti akuboma sitikusiyani choncho nsewu wa ku Makanjira already funded ndalama sizinaoneke kumene zinapita tikufuna nsewu uyambe ndipo mukugona konko kumene kukuchitika nsewuko kumene kuli a Mota Engil kuonetsetsa kuti chilichonse kumenekoko chichitike ndiyamikire kwambiri ku Mangochi chapter ntchito mukuigwira kumeneko Blantyre chapter Lilongwe chapter motsogozedwa ndi Professor Kika tiyeni tigwire ntchito tiwamenyere ufulu amalawi ufulu wawo ndi ndalama zawo zimene akapatsidwa kumaiko ena ndi ndalama za dziko lonse lino si ndalama za munthu mmodzi.